okay uh, zinthu sizikuyenda Is bad and worse similar? yeah, let's say worse mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5

mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli this is comrade ntanyiwa on limpopo fm program kapena mnyamata uja wa nkhanga zaona ndabwera chigawo chakumadzulo ndi nkhani ya nkhanga zaona nkhani imene ndabwera nayo ndi nkhani ya Abushiri, amalawi nthawi zonse ife a nkhanga zaona timaonera patali ndipo timabwera ndikuwauza anthu zimene zikuchitika ndi zimene zichitike kutsogoloko. Zikamachitika anthu azizanena kuti onena analipo koma kusamva kunali mkutu mwanga. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo! takhala tikumva takhala tikuuzidwa lero limpopo fm tikufuna amalawi tikuuzeni kodi chinachitika ndi chani kuti a bushiri achoke ku south africa a bushiri kuti achoke ku south africa ndi chifukwa cha milandu imene anali nayo pakati pa iwo ndi boma la south africa ndikufuna mundimvesere bwinobwino kumene ndikupitanso kumapetoko ndikufuna mundimvesere bwinobwino ena akhala akunena a ntanyiwa nkhani ya bushiri osakambapo kanthu ayi bushiri ndi munthu ngati mmene ndili ine tiyenereke tikambe anthu azi dziwa chona chenicheni chimene chikuchitika ndi chani umunthu uzikhala patsogolo zina zonse zizikhala mbuyo muchina china chilichonse chimene timapanga ifeyo anthu obadwa umunthu uzikhala patsogolo amalawi abushiri anali ndi milandu kapena kuti ali ndi milandu ndi boma la ku south africa koma zinatheka kupezeka zonoti akafika ku malawi boma la malawi ndi limene linachita arrange kunena kuti abushiri achosedwe kumene kuja ndipo amapanga zimenezi anali achakwera ndi richard chimwendo banda ndipo a richard chimwendo banda anapanga chotheka ndi kupeza anyamata akumangochi amene anayendesa um, bushiri kukafika ku malawi aliyense anamva kuti zinakhala choncho tofuna tikumbusane tofuna tione kuti kumapeto kwa nkhaniku tikufuna tibwere pati abushiri anafika ku malawi panali mgwirizano pakati pa anthuwa the same richard chimwendo amapita ku nyumba kwa malemu achilima ndikumakawuza kunena kuti bwana inuyo 2025 mukhala mtsogoleri wa dziko la malawi ndipo tipanga chotheka kuti inuyo malinga ndi mgwirizano zizatheke tsoka ilo amalemu chilima kulibe akanandichitira umboni kunena kuti mkuluyi ndimakumana naye ndipo amandilimbisa mtima lero the same chimwendo akuyenda chozemba ndikumakakumana ndi abushiri chifukwa cha zimene zachitikazi muone kumene tikuchokera anamtenga kuja kumbweresa ku malawi lero omwewa akufuna amtenge bushiri ampereke ku dziko lija la ku south africa amalawi chimene ndikufuna mundisatire ndipo muone kunena kuti kuipa kwa anthuwa anthuwa olo utapangira chabwino cha mtundu wanji a mcp sazathokoza lero achimwendo akuzemba nkumakakumana ndi bushiri yomwe dzanadzanali anena kuti ammanga ampasa 30 days ndiye ndikupereka uthenga kwa abushiri richard chimwendo banda akupeperesana siku limene muzizazindikira kuti richard chimwendo banda wandipeperesa muli kundende pali maprogramu amene akupangika boma la south africa ndi boma la malawi kuti mwa njira ina iliyonse abushiri mukuyenereka kutengedwa kupita ku south africa ndipo njira imene ayikonza muzatutumuzidwa masiku 30 amenewa akatha muzayitanidwa ku ofesi ina kuti mukufunika ku ofesi ndipo nthawi imene inuyo muzikapanga apilu za nkhani imeneyi kuti musapite ku south africa siku muzizapanga inu apilu usiku wa siku limenelo ndi limene inu abushiri muzanyamulidwe kuchoka ku malawi kumapita ku south africa izi ndi zimene akukukonzerani pansipansipa mamiting onse amene akhala akuchitika ndi mamiting amene akufuna kukuzizirisani mtima akufuna kukupeperesani so mr bushiri uh, shepherd bushiri a prophet pakuyeneresa kuti musam, musamalise pali asilikali achitetezo amene akhala akumakuimbirani foni pamene pam- pamene abushiri mukututumuka kunena kuti who is comrade ntanyiwa pali achitetezo amene akhala akukuimbirani foni you need to be careful with anthu achitetezo amene akukuimbirani foni kuli chiwembu chachikulu chimene mwakonzeredwa ndikunena kuti choyambirira tizikhala ndi umunthu zinazo zizibwera patsogolo ine ndabwera ndi umunthu kufuna kulongosola zimene zikuchitika abushiri muone kuti kodi muzikonzekeresa bwanji kodi zikhale bwanji pa umoyo wanu chifukwa china china chilichonse chikusonyeza kuti chili m'malo pamene anthu akubwera ena kukudyerani ndalama nthawi yomweyo akudyanso ndalama ku boma la ku south africa ndikulankhula pano alonjezedwa kunena kuti inu mukangotengedwa kupita ku south africa boma la south africa liyathandiza a mcp kuti mwina awinenso chisankho so amalawi chimene ndingakuuzeni ndi chonena kuti tiyeni maso athu tiziona kodi chikuchitika ndi chani cha uh, shepherd bushiri koma pasipa pakuyenda zambiri this is comrade ntanyiwa pa Limpopo FM. ndimafuna ndingokupasani pikicha yoti mudziwe kunena kuti pali anthu ena ake ukhoza kuwachitira zinthu zabwino koma sangayamike muganize a richard chimwendo banda akayankhula pa msonkhano eh, akulimbana ndi presidential advisor a martha kwataine kunena kuti kulibe munthu amene angaime independent ngati mwakhuta mwadya nyemba zimenezo kumene koko inuyo abushiri mukhale nda ngati munthu akukwanisa kulimbana ndi munthu wa muchipanimo lero amkaka ali kuti anagwera mumkaka munagwera ntchentche ndipo kunali mitingi kumene kunali a steve kayuni a ezekiel ching'oma a mwanga komanso a richard chimwendo kumenetu amakambirana nkhani za a bushiri zonena kuti tipanga bwanji kuti timtumize munthuyi ku south africa so a bushiri uthenga ndi umenewu musakhulupirire munthu wina aliyense pangani zinthu zimene mukuona kuti inuyo zikuthandizeni kaya muganiza zokangozipereka nokha kaya muganiza za mtundu wanji uwu ndi uthenga umene ukuchoka ku limpopo ndi comrade ntanyiwa ndimafuna ndipite ku machinga kumene ndi- ndikufuna kupempha chipani cha udf paja ine ndikayankhula za udf anthu amatukwana tsopano ili ndi pempho chabe kwa atsogoleri a udf ku constituency kumene kukuimira a jolobala kumene kukuimira a esther ndeja kumene kukuimira a jangiya komanso kumene kukuimira a mustafa pongolani timafuna tipemphe kunena kuti ngati ndikotheka apaseni anthu mpata apikisane wowina awine woluza aluze muzipita ndi chitsogolo udf ndi chipani chimene chinabweretsa democracy tikumva manong'onong'o ndi mphekesera tikumva manong'onong'o ndi mphekesera kunena kuti ma constituency amenewa awiriwa zikukhala ngati kuti anthu sakufuna kuti kukhale ma primary kuli ma delays chifukwa chonoti alipo anthu amene akufunika kuti angopita nde ndimafuna ndingopempha azitsogoleri ku udf kapena president a udf mwina nkhaniyi simukuidziwa kaya mukuidziwa ngati chipani chimene chinabweretsa democracy ku malawi apaseni anthu mpata apikisane wowina awine woluza aluze aziona kuti kodi ndipanga bwanji ndimanena nthawi zonse kunena kuti anthu amene amafunika ku constituency ndi anthu amene anthu akuwakonda pa zifukwa koma ngati tikakamize munthu kuti apitirire kukhala mp pamene anthu akuderako chifukwatu zimatheka anthu akudera munthu uja sakumfuna koma ifeyo ngati achipani munthu uja tikumfuna tiyeni ngati tikumuona munthu uja ndiofunika ngati angaluze ma primary elections njira yachidule ndikumpasa ntchito ina kuti azithandizira kuchipani kuja koma tiyeni tipereke ufulu kuti anthu apikisane this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm pali chikhalidwe choyipa chimene makolo ena tikakhala zonoti tasala ndi ana amasiye timafuna tiziyazuza kumulanje mmuzi wina wa mothiwa kumeneko kuli mayi ena amene akuchitira nkhaza mwana wa akulu awo akulu awowo anamwalira choncho akumuchitira nkhaza mwanayi mapeto ake mwanayi akapanga chinthu akumamuwuza kuti bwanji osanyamuka kumene kuli amayi ako mayi a mwanayi anamwalira sikufuna kwawo kuti amwalire mwina anadwala kapena zi- china chake chinachitika kapena tinene kuti inuyo ang'ono awo ang'ono awo a amayi amenewowo ndi amene munapha ndi cholinga chonoti muzizazuza mwanayi ndi kumuzi kwa mothiwa kuli mayi wina ake amene akuzuza mwana wamasiye afumu tikufuna mutithangatire mmuzi mwanu kwa mothiwa kukuchitika zimenezi mutithandizire kunena kuti mayi ameneyi mupuitanire ku bwalo zimene akupanga si zabwino aganizire iyeyi atamwalira anake ena nkumazaazuza azava bwanji mkati mwa mtima mwake tiyeni tikamalembana ntchito tilembane ntchito malinga ndi maphunziro athu izi zomangokokerakokera ndi zimene taona ku army agula ndege ziwiri ku army kwagulidwa ndege ziwiri Tsoka ilo Amalawi ndege ziwiri zimenezi zakhala zaka 15 zisakuyenda. Mundimvesetsetu ndege chinthu chimene chiziuluka mmwamba mawa kukachitikaso ngozi tizizanena zonena kuti iyayi ndege izija zinali kale ndi mavuto pamene timazigula. Lero boma lagula ndege ndege ziwiri. ndege ziwiri zimenezi zakhala zaka 15 zisakugwira ntchito zaka 15 zisakugwira ntchito Amalawi akazigula ndipo pokazigula azigula pa mtengo wodula kukhala ngati kuti akugula chinthu cha nyuwani chifukwa chani utsogoleri umene tili nawo ku army ndi ofoira chifukwa tinalembedwa ntchito tinalembedwa ntchito kuti tichite benefit zinthu zina kumene tikukuli a Njalali pajatu anapezeka nawo mu ndege ya a Chilima pajatu phewa lawo sili- sakupeza bwino bwino paja anapanga ujeni operation ndiye ndimafuna ndiyankhule kunena kuti boma la Malawi lagula ndege ziwiri pa mtengo wodula kwambiri ndalama zimene zikanatha kuthandiza dziko la Malawi olo akanatha kungogula ndege imodzi koma yabwino koma chifukwa chofuna kuba kuwabera amalawi nde agula ndege ziwiri koma ndegezo tikunena pano sizikuyendaso popita kumene koso sanapiteso ndi technician the whole government kukagula ndege ndege zimene sizikuyenda the whole government kukagula ndege zimene sizikuyenda chimodzimodzi kupitatu ku shopu kukagula toyi wa buledi amene mukapita ku nyumba simukacheka ndi kudya zimene zachitikapo kugula chinthu chimene sichikudziwika kuti chili ndi umoyo kapena chi- chilibe umoyo nde mukamakhala kunjako amalawi muzidziwa kunena kuti boma la Malawi lakagula ndege ziwiri za ku army koma ndegezo zakhala zaka 15 zisakuyenda nde kaya chimene amakagulira ndi chani comrade Mtanyiwa on Limpopo FM muli banja Baton muli banja Njalali ndili ndi nkhani zanu pa table

kumeneko kunali ku Mvera nditafika kumeneko ndimasakasaka shuga chifukwa ndimapita kukaona mzanga wina nde ndati ndigule shuga kupita ku Chipiku kukapeza shuga kulibe kufufuza chikuchitika ndi chani akuti pali wholesale ina pano

5000 constituency imeneyi ya richard chimwendo banda sugar 5000 member of parliament richard chimwendo banda wamkulu wa kuchipani cha mcp richard chimwendo banda ku dera lakwawo sugar 5000 inu anthu akudowa anthu akumvera mukataye nthawi yanu ndikumanena kuti boma ndi lomweli la 5000 paketi ya sugar shuga yense akuthera ku Timbuzi Wholesale amene akuchoka ku shopija ku ntchito kwa abwana akale limpopo ndi comrade ntanyiwa

Dalitso Kabambe akhala akupereka ndalama kwa azintolankhani osiyanasiyana kuti aziyankhula zabwino za a Dalitso Kabambe ndi cholinga chonena kuti 2025 a Dalitso Kabambe ati azakhale president. Tiyeni tiyankhule mfundo, tisatenge ndalama kuwapatsa anthu kuti asokoneze zochitika. Tiyankhule mfundo, mfundo zathu zimene tiyankhule ife achipani ndi zimene ziwapange Amalawi kuti akativotere. Munali ndine